Anw ye faamuyali sɔrɔ i bɔra ka laseli min kɛ sisan o la sa bi n bɛ fɛ an ka kuma ntomi kan an ka ntomi ta k'o kɛ an ka yiri fɔlɔ ni ala ka jɛ karamɔgɔ yala ntomi yɛrɛ ye mun yiri sugu ye a bɛ mun nafa ɲɛ alhamdulila ala sugu ni da sera yiri ma ntomi yiri ma ntomi ye yiri ye yiri min bɛ yen n'a nafa ka bon an ka mɔgɔya la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ntomi n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ kumu de bɛ bɔ ale la bon ale ntomi n'i y'a ta k'a lajɛ kungo kɔnɔ yiriw la kumu min bɛ yen n'a bɛ se ka mara ka san caman kɛ o ye ntomi de ye ntomi den a bɛ se ka mara ka se san saba san naani san duuru ma donc yiri kumuman tɔ ninnu si tɛ se ka mara ka se o hakɛ ma bon ntomi kɔni a den ka kumu o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ntomi fura caman bɛ bɔ ntomi na k'a daminɛ a bulu la ka na a den na ka na ladɔn na ka na fara la ka na lili la ntomi yɛrɛ ye yiri ye a bɛ sɔrɔ sodaw la a bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ ntomi bɛ to ka bɔ ton de sanfɛ ka caya n'i ye ntomi kɔni ye a bɛ bɔ ton de sanfɛ ka caya bon ntomi ye jinɛ yiri fɛnɛ ye jinɛ sigi yiri don o kɔni de ye ntomi ye ka ɲɛfɔ an balimaw ye alihamudulila mhm. hakili la karamɔgɔ maaw y'o faamu mhm. sisan karamɔgɔ n bɛ fɛ k'i da don a la ntomi bɛ se ka fɛn min ni fɛn min lase mɔgɔ ma a bɛ se ka min ɲa mɔgɔ ye karamɔgɔ n bɛ fɛ k'i da don fɛnɛ ah, alihamudulila n'i y'o ɲininkali kɛ fɛn caman bɛ ntomi kɔnɔ da tɛ se ka se min yɛrɛ dan ma kalanden bɛ fitinin min dɔn an bɛ n'o fɔ an balimaw ye ntomi kan n'i ye ntomi ta k'a lajɛ arasimo ntomi a bɛ garijɛgɛ lase mɔgɔ ma n'i mago bɛ garijɛgɛ la i bɛ ntomi bulu de ɲini n'i ye cɛ kuru saba ni muso don kuru naani donc ka manden sunsun fɛnɛ ɲini kuru saba ka zaban ɲini kuru saba ka alajɔ ɲini kuru saba ka i hami d'a kan ni garijɛgɛ sɔrɔli teliman tɔgɔ ye ka sɔrɔ ka fura in don daga la k'a tobi k'i ko a la ni cɛ don koko naani ni muso don eh, ni cɛ don koko saba ni muso don koko naani arasumo i mana o o tobiko kelen kɛ i tɛ kunɲɔgɔn kelen sɔrɔ ni masa aramani ma dayɛlɛli k'i ye garijɛgɛ ko la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ntomi bɛ se ka garijɛgɛ wɛrɛ lase mɔgɔ ma i bɛ ntomi ladɔn ɲini ka laturuden dɔ bɛ an b'a fɔ a ma ko sigi musa ka sigi musa kɛmɛ ani tan ni wɔɔrɔ nasi bɔ i bɛ segin ka kɛmɛ tan ni wɔɔrɔ fɛnɛ sɛbɛn papiye kan ka ladɔn dɔɔni k'a la ka ladɔn dɔ kɛ nasi in na i bɛ ko a la siɲɛ wolonfila a nasi tɔ i bɛ parfum k'a la ani ntomi ladɔn in na ka to k'a mun arasimo i bɛ jɛnatigɛ baara o baara la masa aramani bɛ garijɛgɛ d'i ma o la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ntomi a bɛ baara lase mɔgɔ ma ni mɔgɔ min bɛ yen ni baarako gɛlɛyara i ma kosɛbɛ kosɛbɛ i mana don min na a tɛ ɲɛ min layiru mana ta i ye a tɛ ɲɛ i bɛ ntomi de ɲini ntomi ju wolonfila a kelen o kelen i b'a bɛɛ bulu kuru kelen kelen tigɛ n'i y'o kuru kelen kelen tigɛ sira cɛlatigɛ jiri gili i b'o kuru wolonfila ɲini ka fara a kan k'a don daga la k'a tobi k'i ko a la koko wolonfila n'a koko wolonfila banna dɔn arasumo ɲaga i bɛ t'o fili yɔrɔ la a tɛ jeni yɔrɔ min arasumo o mana kɛ baarako ye dɔ b'i wele ka baara d'i ma fɔ n'i y'i ban o la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ntomi fɛnɛ a bɛ se ka furu lase mɔgɔ ma muso min bɛ yen ubiyɛn cɛ min bɛ yen n'i ka furuko gɛlɛyara kosɛbɛ i bɛ ntomi ladɔn de ɲini i bɛ taa kari alamisa don fɛ ani ntomi bulu ani nsaban bulu ani ntomi bulu kuru naani nsaban bulu kuru naani zɔnɲɛ bulu kuru naani si ladɔn kuru naani o ye ni muso don ni cɛ don i b'a k'a bɛɛ saba saba ye ntomi ladɔn o dɔɔni ka sɔrɔ ka k'a la min karila alamisa don fɛ i bɛ sɔrɔ ka fura in don daga la k'a tobi k'i ko a la koko wolonfila arasumo n'i y'o kɛ san o san fɔ n'i banna cɛ la ubiyɛn fɔ n'i banna muso la n'o tɛ masa aramani bɛ i sutura cɛ kunbɛn ubiyɛn i n'i sutura muso o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ntomi fɛnɛ bɛ den di mɔgɔ ma ni balimamuso minnu bɛ yen n'u ka denko gɛlɛyara kosɛbɛ u bɛ ntomi de ɲini ntomi lili u b'a bɔ k'a fara bɔ ka ntomi bulu bɔ k'a ladɔn dɔɔni ɲini dɔn ka sɔrɔ ka bulu in fɛn u bɛ sɔrɔ ka a susu kuwa k'a kɛ mugu ye n'u y'a kɛ mugu ye u bɛ sɔrɔ ka ɲamaku ɲamaku foroko min bɛ san sugu la dan dɔn k'o mugu bɔ ka k'a la ka kɔgɔfin dɔɔni k'a la ka ganifin dɔɔni k'a la u bɛ to k'a kɛ seri la k'a min ubiyɛn k'a kɛ nɔnɔ na k'a min ubiyɛn k'a mugan arasumo n'o kɔni kɛra ko o ko n'o y'a sɔrɔ wolonugu kɔni ma tiɲɛ o b'o den kelen wolo ni masa aramani ka jɛn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ntomi fɛnɛ a bɛ se ka jama di mɔgɔ ma n'i mago bɛ jama na ntomi na i bɛ ntomi ladɔn de ɲini ka ntaŋɛ so wolonfila bɔgɔ dɔɔni dɔɔni cɛ ka siraba wolonfila bɔgɔ dɔɔni dɔɔni cɛ i bɛna sigi musa de sɛbɛn kɛmɛ seegin bi seegin ani seegin dɔn n'i y'a sɛbɛn ka nasi bɔ i bɛ ntomi ladɔn dɔɔni kɛ nasi in na ani bɔgɔ ninnu ka parifɛn k'a la i bɛ to k'a mun i bɛ segin tuguni sigi sɛbɛn papiye kan kɛmɛ seegin bi seegin ani seegin i bɛ ntomi ladɔn dɔɔni ni bɔgɔ ninnu dɔɔni k'a la k'a tu k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a bila i fari la arasumo n'o y'a sɔrɔ i bɛ ka jɛnatigɛ baara o baara kɛ k'e bɛ ka jama de ɲini o la mɔgɔ masa aramani bɛ jamaw kunda i kan mɔgɔ bɛ taa baara sanni k'i fɛ ubiyɛn ka marise ta k'a d'i ma jɛɲɔgɔnya yɛrɛ dɔnbaga t'i ni mɔgɔ minnu cɛ ntomi de b'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ni juguya fanga bonyana kosɛbɛ juguya kana siri bonya ka e ka ko bɛɛ nana tiɲɛ k'a bɛɛ lanɔgɔ i t'a dɔn i bɛ ko min yɛrɛ kɛ i bɛ ntomi de ɲini n'i ye ntomi ɲini ntomi min bɛ yen min bɛ nton kan kosɛbɛ yɔrɔ ko ntomi kɔni bɔ yɔrɔ de ye nton ye i bɛ o ju wolonfila de ɲini a bɛɛ bulu kuru kelen kelen ka sɔrɔ ka si ɲini tuguni si ladɔn kuru wolonfila n'i y'o sɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn k'a tobi k'i ko a la arasumo siri o siri mana k'i la ni juguya b'i kan nin b'a bɛɛ tigɛ ka bɔ i la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ntomi a bɛ bana furakɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni ɲɛdimi de b'i la n'a bɔra glaucome na parce que ɲɛdimi dɔ bɛ an b'a fɔ a ma ko glaucome a tɛ o de ban nin fayida min fɔtɔ filɛ a t'o ban quoi mais ni a bɔr'o la ɲɛjalandimi o mara ɲɛdimi o apolo ɲɛdimi o ɲɛdimi bɛ n'a bɛna temporellement donc n'i ye nin kɔni ta o la dɔrɔn nin b'a ban n'i ye cɛ i bɛ ntomi bulu ɲini kuru saba n'i ye muso i bɛ ntomi bulu ɲini kuru naani i bɛ sɔrɔ ka a tobi k'a mɔ k'i ɲɛ ko a la sɔgɔma wula tilegan fɛ arasumo i tɛ tile saba sɔrɔ ka n'o ɲɛdimi ma ban o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an balimakɛ minnu fana bɛ yen ni faga dɔgɔya b'u kan kosɛbɛ ntomi de ka jugu o ma kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ntomi gɛsɛ gansan ka to k'a ɲimi fɔ k'i sa faga dɔgɔya t'i sɔrɔ dilan na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o ye an tɛmɛtɔ ye an b'o fɔ an balimaw ye o tɛmɛtɔ ka bɔ yen fanga dɔgɔya fanga ka bon minnu kan an balimakɛ minnu kan u bɛ ntomi lili de ɲini ka ntomi fara ɲini ka ntomi ladɔn ɲini donc u bɛ sɔrɔ ka u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na ka dugutɛnɛni siyɛn ka bɔ a la k'a sɔrɔ ka fara in siyɛn sisan k'a susu k'a mugunin bɔ yɔrɔ mugu bɛrɛ tɛ sɔrɔ ale la mais i mana fitinin min sɔrɔ kana jɔ a la a labɛn a labɛn cogo la i ka ɲamaku foroko in dɔ k'a la ka ganifin dɔ k'a la ka kɔkɔfin dɔ k'a la arasumo i ka to k'a mugan ou bien k'a kɛ nɔnɔ na k'a min ou bien k'a kɛ naji la arasumo i tɛ tile tan duuru sɔrɔ ka n'i ma ko dɔ santi i yɛrɛ la ntomi de b'o kɛ ntomi den fana filɛ ni kɔnɔja banbali bɛ mɔgɔ min na e kɔnɔ jalen don wagati bɛɛ ntomi den ɲini i ka to k'a nɔɔni dɔrɔn i ka to k'a min dɔɔni dɔɔni siɲɛ saba tile kɔnɔ arasumo a b'i kɔnɔ magaya fo ka taa fɔ ko min kɛra kɔnɔja t'i sɔrɔ o de ye ntomi fayida ye k'a fɔ an balimaw ye hakili la maaw ye faamuya sɔrɔ o la